kumaden minnu n'i b'a fɔ n'i bɛ n'i aderese mɔgɔ dɔ la n'i bɛ n'i aderese mɔgɔ dɔ la walima mɔgɔ dɔ ye ɲumanya dɔ k'i ye i b'a jaabi cogo di mɔgɔ dɔ ye kuma ɲuman f'i ye mɔgɔ dɔ ye fɛn d'i ma i b'a jaabi cogo di i b'a fo cogo di a bɛ fɔ o de ma ko polite expression olu ye kumaden minnu ni angilɛw mago b'a la kosɛbɛ u bɛ baara kɛ n'a ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ don o don c'est à dire la conversation journalière hein, la vie quotidienne dans la vie quotidienne an mago bɛ s'olu ma don o don surtout ni mɔgɔ min bɛ angilɛw cɛma yann'an ka don walanda kɔnɔ an b'a f'i ye ko an tun ye walanda wolonfila kɛ déjà n'o ye leçon seegin eh, wolonfila ye ka tila ka segin ka ne saba kɛ o leçon ninnu kan n b'a jigiya olu faamuyara kosɛbɛ nka toujours ni problème b'i bolo i b'a bila commentaire la an b'a jaabi n'an ye mɔgɔ mɔgɔ ka commentaire sɔrɔ appréciation walima ɲininkali tan b'an bolo ka jaabi Ne y'aw balimakɛ ye min hamadi n'a ka baara bɛnnen bɛ ka angilɛ d'aw ma rezo sanfɛ nɔgɔya la ani teliya la bamanankan fana na bi an bɛna o fɛn min n'a fɔ ma ko polite expression an b'a daminɛ kumaden damadɔ an tɛna caya an bɛ kumaden saba dɔrɔn d'i ma bi i ka se ka seginkanni kɛ o kan pour que i ka u faamuya o fɔlɔ ye n'e mago bɛ ka fɛn dɔ ɲininkali kɛ mɔgɔ la walima i b'a fɛ ka fɛn dɔ minɛ mɔgɔ bolo i k'a fɔ ko hakɛ to nin bɛ min hakɛ to nin bɛ fan jumɛn fɛ hakɛ to nin di yan angilɛw b'a fɔ ma ko please please a fɔ n nɔfɛ please please ale ye kumaden ye ni angilɛw bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ n'u b'a fɛ k'u aderese mɔgɔ dɔ la walima u b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini mɔgɔ dɔ bolo misaliya la e b'a fɛ ka taa sugu la i tɛ sugu yɔrɔ dɔn i bɛna mɔgɔ dɔ de ɲininka i b'a fɔ hali bamanankan na balimakɛ hakɛ to sugu bɛ min nka i na dɔrɔn sugu bɛ min tuma dɔ la a bɛ a b'a ye k'a fɔ i tɛ mɔgɔ ladamunenba ye min bɛ mɔgɔw bonya i bɛna de hakɛ to sugu bɛ min angilɛw fɛ i b'a fɔ please where is the market please where is the market an bɛ nin di misaliya la dɔrɔn sinɔn kumaden caman bɛ yen komi an t'a fɛ ka kumaden ninnu caya i ka se ka eh, u ta teliya la

donc a ɲuman ye i ka aderese a mɔgɔ la ni bonya ye n'i ko hakɛ to sugu bɛ min a b'a ye k'a fɔ i y'a bonya kuma kɔnɔ nka n'i nana ten dɔrɔn e cɛ n balimakɛ sugu bɛ min di a b'a ye k'a fɔ ko i m'a bonya koyi hali n'a y'a yɔrɔ f'i ye a t'a fɔ i ni kɔnɔnajɛya ye wa a t'i bonya fana parce que le respect est réciproque bonya bɛ ma fa a bɛ fan fila bɛɛ de fɛ n'i nana ni bonya ye i bɛ kunbɛn ni bonya ye n'i fana nana ni bonyabaliya ye o fana bɛ taa ka ɲɛsin i ma dɛ i fana jo t'a la donc i b'a fɔ please where is the market hakɛ to sugu bɛ min ou bien e mago bɛ ka dɔ ka bigi singa e mago bɛ bigi la i bɛn'a fɔ please where is your pen walima i bɛ se ka please bila kuma laban na i y'a bila kuma daminɛ na i y'a bila laban na a bɛɛ kɔrɔ a bɛɛ kelen i b'a fɔ where is your pen please where is your pen please hakɛ to e ka bigi bɛ min s'il vous plaît où est ton bic ou bien où est ton bic s'il vous plaît a bɛɛ kelen e ka bigi bɛ min hakɛ to hakɛ to i ka bigi bɛ min bamanankan na i ka daminɛ hakɛ to o de ka ɲi kosɛbɛ paseke kan bɛɛ n'a sariya de don angilɛw fɛ yen a fila bɛɛ bɛ ɲa please i b'a bila kuma daminɛ na please i b'a bila kuma laban na an filɛ ka misaliya fila d'aw ma misaliya fɔlɔ ye please where is the market s'il vous plaît où est le marché hakɛ to sugu bɛ min misaliya filanan an bɛ please bila kuma laban na Where is your pen, please? Where is your pen, please? Où est ton bic, s'il vous plaît? Ouais, pen, pen, o de bigi. An bɛna se fɛn tɔgɔw ma kɔfɛ. Ok? Donc nin ye kumaden fɔlɔ ye min ni i b'a kɛ ni bonya ye i adressetɔ mɔgɔ la. A filanan i bɛ se ka o fana kɛ ka hali nin remplacer a bɛ f'o ma ko excuse me. excuse me a fɔ n nɔfɛ excuse ex excuse me excuse me o ye excuse moi o fana ye hakɛ to ye koyi bamanankan na tɔgɔ fɔ cogoya wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la nka ne bɛ min don a la o ye nin ye y'a ye excuse me hakɛ to i bɛ se k'o kɛ ka please remplacer koyi ɛn misali i b'a fɔ sisan i nana dɔ nɔfɛ i fa bɛ min hakɛ to i fa bɛ min s'il vous plaît où est ton père angilɛw b'a fɔ cogo di u b'a fɔ excuse me where is your father father father where is your father ale kumaden a ka ca la ale bɛ bila kuma daminɛ de la ka caya please bɛ se ka falen falen nka ale k'ale bila kuma daminɛ o de cɛ ka ɲi i b'a fɔ excuse me Where is your father? Excuse me, où est ton père? A tigi ɲɛ gannen don fɛn dɔ kɛli la i bɛna a interrompre i bɛna a lajɔ o fɛn in kɛli la walima a bɛ kuma dɔ la i bɛna a lajɔ o la a ka kan i ka hakɛto ɲini a fɛ koyi y'a ye donc i b'a fɔ excuse me where is the ma uh, where is your father excuse me where is your father i fa bɛ i fa bɛ min

thank you an dun delila k'ale fɔ ka tɛmɛ thank you ou bien thank you ou bien thank you y'a ye merci bi an bɛna kumaden dɔ fara a kan merci beaucoup i ni ce kosɛbɛ ale kumaden i bɛ se ka fɔ cogoya saba fɔ a la a bɛɛ kɔrɔ ye kelen thank you i bɛ dan o ma

thank you very much maintenant n'e ko mɔgɔ ma ko thank you very much i ni ce kosɛbɛ a kan k'i jaabi cogo di merci beaucoup a kan k'i jaabi cogo di e ka video natɔ suivi i b'o kumaden sɔrɔ o la leçon min bɛ da nin kan thank you very much e b'a fɔ jaabi cogo di i b'o jaabi fana sɔrɔ o la e fana man ka segin o kan dɛ a b'i n'a fɔ français la ni dɔ k'e ma ko merci e fana k'a fɔ merci ayi o man ɲi a bɛ faamuya mais o man ɲi e b'a fɔ de ko de rien walima pas de quoi o n'a ɲɔgɔnnaw donc o bɛ fɔ cogo di angilɛ la? E ka video natɔ suivi i bɛna o sɔrɔ o la k'an bɛn waati wɛrɛ